San Meánaoise ní raibh amhrán luascáin ann a chuirfeadh sochar ar leanbh a bhí ag fulaingt le pian. Ní raibh péidiatraicear ann a d'inseadh don mháthair cad a dhéanfadh nuair a bhí a naíonán ag gol an oíche ar fad. Ní raibh cógais ná treoracha ann. Ní raibh ann ach instinct agus bhí plandaí ann. Ba mhinic a úsáideadh an phóca. Thug síolta an phóca thriomaigh agus uisce a dhoirteadh orthu decoction. Tugadh bainne póca air, leacht tiubh bán a tugadh do leanaí chun iad a chur ina gcodladh ar deireadh. Sula dtosaím, iarraim rud amháin ort. Fág síntiús ionas go bhfásfaidh mo chainéal. Bhí spunóg amháin go leor chun an caoineadh a chur ina thost. D'fhéadfadh dhá cheann an leanbh a chur ina chodladh an oíche ar fad. Uaireanta bhí an phóca ró-fhada. D'fhás sé i ngairdíní baile ar imeall na páirce, faoin bhfál. Níor chosain sé pingin agus thug sé toradh a bhí ina shlánú do go leor. Mar nuair nach raibh ach pian, ocras agus tuirse sa teach, bhí an tost ina shó, fiú mura raibh sé go hiomlán sábháilte. Ní raibh a fhios ag na máithreacha cad a bhí in opiate. Ní raibh a fhios acu an focal andúil. Ní raibh a fhios acu ach go raibh an phóca ag obair. Bhí a fhios acu é sin ó na máithreacha agus iad siúd ó na máithreacha. Seo mar a cuireadh eolas ar aghaidh nach raibh scríofa in aon leabhar, ach bhí a fhios ag gach duine é i gcleachtas. Ní hamháin leanaí a fuair bainne póca. Tugadh é freisin do dhaoine fásta, le fiacail a bhí ag lobhadh agus ag cur pian, le briste, le breoiteacht, nuair a bhí an corp ag casadh le fiabhras. Ansin ba é an phóca an t-aon tarrtháil. Ach d'fhéadfadh an rud a bhí ina mhaolú a bheith ina deireadh freisin. Síolta mícheart. Decoction róláidir. Comhlacht ró-lag. Chuaigh go leor leanaí a chodladh agus níor dhúisigh siad arís. Mhínigh na tuismitheoirí é mar thoil Dé, ach i ndáirire, d'fhéadfadh an spúnóg de thost a bheith ina locht. Ní raibh droch-cháil ar an bplanda póca. Bhí sé mar chuid den saol, díreach cosúil le arán, uisce agus tine. I ngach teach bhí mála de phócaí triomaithe. I gcuimhne gach mná bhí cuimhne ar cé mhéad a cur leis, ionas nach rómhór. Ach níor éirigh i gcónaí. Is scanrúil é seo inniu. ach bhí sé ina gnáthshaol ansin. I saol gan cúram sláinte, gan cógais agus gan eolas cógaisíochta, rinne daoine an méid a d'fhéadfaidís. Agus bhí an phóca ina iontas nádúrtha dóibh, iontas a thug tost, agus bhí an tost, mar a tharla níos luachmhaire ná an saol. I ngach sráidbhaile bhí ar a laghad bean amháin a raibh níos mó eolais aici ná daoine eile. Bhí a fhios aici cén luibh a bhaineadh ar maidin agus cén ceann a bhaineadh ach ag lán na gealaí. Bhí a fhios aici cad a dhéanamh decoction le haghaidh fiabhras, cad a dhéanamh le haghaidh luí seoil, agus cad a dhéanamh le haghaidh pian an anama. Níor chuaigh sí chuig an eaglais chomh minic le daoine eile, ach chuig a teach. Tháinig daoine níos minice ná mar a tháinig siad chuig an séipéal. Dúirt siad rudaí éagsúla fúithi. Dúirt cuid acu gur bean mhaith í. Dúirt daoine eile go raibh sí róghar don fhoraois agus go raibh sí ag caint le plandaí. Ba luibheolaí í. Bhí a fhios aici na duilleoga, na fréamacha, na decoctions, ach níor fhoghlaim sí iad ó leabhar. Ní raibh sí in ann scríobh. Bhí an t-eolas ina lámha, ina súile, ina boladh. Cuireadh ar aghaidh ó Mhamó go glúin.

Ach uaireanta thug sí luibh freisin, a raibh aislingí faoi mhairbh, nó faoi spéir lasrach ina dhiaidh. Bhí a fhios aici ar éifeacht na póc, an lulek, an rúta, an kozlek, agus an Samhja. Bhí a fhios aici cé mhéad a thabhairt chun sochair a dhéanamh. Bhí a fhios aici cé mhéad a thabhairt chun duine a aistriú chuig staid eile. Ach níor mhínigh sí i gcónaí cad a bhí á dhéanamh aici. Mar uaireanta Níorbh fhéidir é a mhíniú agus chuir sé sin eagla. Bhreathnaigh na sagairt ar mhná den sórt sin le amhras. Dúirt siad go raibh siad ag guí chuig déithe eile, go raibh cumhachtaí acu ón diabhal, go raibh siad ag déanamh rud éigin nach dtuigfidís, ach níorbh fhéidir leo iad a chaitheamh amach as an tsráidbhaile. mar gur tháinig siad féin go ciúin nuair a thosaigh rud éigin ag cur pian orthu. Ní raibh an luibheolaí ina cailleach, ach bhí sé go leor go raibh duine éigin mar sin uirthi. Bhí sé go leor go bhfuair leanbh bás tar éis a decoction. Bhí sé go leor nár charaigh sí le duine éigin. Agus ansin Bhí an tine gar. Bhí an t-eolas a bhí aici cumhachtach. Ach ní raibh cosaint ar bith aici. Aon deimhniú, aon leabhar a d'fhéadfadh í a chosaint. Bhí sí ina haonar, le mála de thriomú, dornán luibheanna, agus súile a chonaic níos mó ná mar ba chóir dóibh. agus cé gur shábháil sí go leor, níor thóg aon duine séadchomhartha di mar bhí eagla ar dhaoine roimh mhná a raibh níos mó eolais acu ná fir, agus bhí eagla ar an eaglais orthu siúd nach raibh siad in ann a rialú. Bhí an foraois dorcha, ach bhí sé níos dorcha fós is smaointe an duine. Bhí bia san foraois, úlla fiáine, caora, fréamhacha, ach bhí beacáin ann freisin, beaga, liatha, le cosa tanaí agus caipíní cosúil le hataí aingil. D'fhás siad in áiteanna tais, áit nach raibh deireadh le caonach. agus ní raibh an ghrian ag dul tríd na duilleoga ach ar feadh nóiméid. Don fheirmeoir, bhí siad ina teannta simplí leis an anraith, don zielarka ina uirlis, agus do dhaoine áirithe ina ticéad aon bhealach chuig domhan eile. Ní raibh coincheap na halúsanáidí ann. ní raibh an focal psychedelic ann, ach bhí a fhios ag daoine ar na feiniméin a luímis orainn anois. D'ith duine éigin beacán olc agus thosaigh sé ag rá go bhfaca sé an diabhal. D'inis duine eile go raibh sé ag caint lena mháthair a bhí marbh. Rith leanaí timpeall an tsráidbhaile agus rinne siad gáire cé nach raibh aon duine ag insint scéalta grinn. Agus ansin rinne siad caoineadh gan chúis agus chuaigh siad a chodladh ar feadh trí lá. D'fhás beacáin i foraoisí na Polainne ársa. Fhios againn anois go bhfuil Psilocybin iontu. Bhí siad seo, i measc rudaí eile, capaill, agus twardzioszki. Ní raibh siad cuma contúirteach. Uaireanta rinneadh botún orthu le cinn inite, ach ina dhiaidh sin athraíodh an domhan. Stop an t-am ag dul thart. Bhí na guthanna níos airde. Bhog na scáthanna, cé nach raibh aon duine ag teagháil leo. D'ith cuid acu iad gan a fhios dóibh, rinne daoine eile é d'aon ghnó. Bhí a fhios ag na luibheolaithe plandaí den sórt sin, Bhí a fhios acu tar éis ullmhúcháin chuí gur féidir níos mó a fheiceáil. Is féidir dul isteach i staid ina labhraíonn an duine le Dia nó le rud éigin a dhéanann ligean air gur Dia é. Sa traidisiún béil tá scéalta faoi bhrionglóidí a tháinig tar éis beacán fiáin a ithe. Sna brionglóidí seo thug daoine cuairt ar Bheireabh, d'eitil siad thar an bhforaois, chonaic siad páirceanna lasrach, nó bean bhán a dúirt rudaí nach féidir a athrá. Nuair a dhúisigh siad, ní raibh siad i gcónaí ag cuimhneamh ar gach rud, ach mhaígh siad go raibh rud éigin athraithe. Níor thuig an Eaglais é seo ach ní raibh sí in ann é a mhíniú ach an oiread. Nuair a thit duine isteach i dtransa, tugadh é sin mar sheilbh. Nuair a rinne duine amhrán i dteanga anaithnid, tugadh cuireadh do shagart, ach níor fiafraíodh cad a d'ith sé an lá roimhe sin. Níor cuireadh beacán san áireamh mar bhia, ná mar leigheas. Bhí siad rud éigin eatarthu, rud a thug an nádúr. Ach do roinnt amháin, rud a d'éiligh eolas, misneach agus uaigneas. Sa fhoraois dhorcha ní raibh an duine ina aonar, fiú mura raibh aon duine eile ann. Ní raibh gach planda sa mheánaois chun leighis. Ní raibh gach ceann sábháilte. Níor thug cuid acu faoiseamh. Thug siad tost, ina raibh rud éigin eile ag tosú. Rud éigin nach raibh den domhan seo a thuilleadh. Lilac Dew, planda le duilleoga gruagach agus bláthanna corcra. Tá sé ar imeall na páirceanna cois bóithre, uaireanta in aice le séipéil bheaga. Sheachain daoine é go leathan, cé nach raibh gach duine. Luibh a thug, tar éis ullmhúchán tae, díomhaoin domhain, croí, leathnú na ndaltaí. Ina dhiaidh sin, stop an duine a bheith ina dhuine féin. Dúirt sé rudaí nach dtuigfeadh sé. Chonaic sé aghaidheanna strainséirí, uaireanta chuala sé guthanna, uaireanta amhráin. Bialann Janjizawa. Planda eile, níos contúirtí fós, ar a dtugtar uaireanta clog an diabhail. Bhí bláthanna móra bána agus boladh láidir aige. D'fhéadfadh duilleog a ithe a bheith ina chúis le halúcainiú géar. An t-aistriú chuig domhan ina raibh na teorainneacha idir an réaltacht agus an brionglóid go hiomlán blurred. Rith daoine ina dhiaidh ar fud an tsráidbhaile. rinne siad screadaíl go raibh siad ina n-éan, go raibh siad ag dó, go bhfaca siad Dia, nó deamhan. Bhí a fhios ag na luibheolaithe plandaí den sórt sin, ach níor úsáideadh iad go meargánta. Níor tugadh iad do leanaí, níor cuireadh iad le tae. Ba é seo deasghnách. Ba fhollas é ar an teorainn idir leigheas agus draíocht. D'úsáid mná áirithe iad chun iad féin a chur i dtrance, chun labhairt leis na mairbh, chun freagraí a fháil nach bhféadfadh aon duine eile a chloisteáil. Críochnaíodh go dona go leor de na cásanna seo. Níor sheas an comhlacht. Fuair daoine bás le fiabhras, ata, le súile a bhí ag féachaint ach nach bhfaca rud ar bith a thuilleadh. Ach níor ghlaoigh aon duine air seo ródháileog. Dúirt siad gur pionós, nó comhartha, nó drochspiorad a bhí ann. Ní raibh a fhios ag an Eaglais muid sna plandaí seo, ach bhí a fhios aici ar a n-éifeachtaí agus bhí eagla uirthi. Bhí eagla uirthi roimh na mná a raibh a fhios acu conas iad a bhailiú. Bhí eagla uirthi roimh na daoine a tháinig ar ais ón bhforaois agus a dúirt nach raibh siad mar an gcéanna a thuilleadh. I bpróisis na gcailleach, tugadh na plandaí seo chun cuimhne go minic, go raibh siad ag triomú go rúnda, go raibh siad ag cogarnaigh draíochta, go raibh siad ag cimilt iad féin le ointments a d'fhág go raibh siad ag eitilt san aer. Ní raibh siad seo ina scéalta fairy. Bhí na ointments seo ann, déanta as saill, luibheanna agus rúndiamhra. Cuireadh iad ar an gcraiceann, tháinig siad isteach go mall, d'oibrigh siad ar feadh i bhfad, thug siad isteach i staid ina raibh an teorainn idir an corp agus an t-anam chomh tanaí le gréasán damhán alla. An raibh siad ag eitilt i ndáirire? Nó an raibh siad ag féachaint orthu féin ag eitilt? Níl a fhios ag aon duine anois. ach tá na taifid fágtha, agus fásann na plandaí fós sna háiteanna céanna. Ciúin. Sa mheánaois ní raibh alcól ach deoch. Bhí sé ina uirlis, ina leasaitheach, ina dheasghnáth agus ina arm. Bhí cumhacht aige a bhí ag brath ar an méid a bhí intuaslagtha ann. agus bhí gach rud intuaslagtha. Nuair nach raibh uisce glan ag an feirmeoir thóg sé beoir. Nuair a bhí scornach tinn fuair sé gloine de tincture searbh. Nuair a bhí bean ag iarraidh ginmhilleadh chuaigh sí chuig luibheolaí a raibh buidéal dorcha aici, séalata le héadach agus ceangailte le sreangán. Taobh istigh bhí níos mó ná alcól amháin. Cuireadh luibheanna le vodca. Rúta, piobar, kozlek, samhaidhe, poppy. Níor theastaigh ó luibheanna a ní raibh na manaigh scoite ón domhan. Rinne siad iarracht teagmháil leis an taobh istigh. Uaireanta trí urnaí. agus uaireanta le cabhair plandaí, nach dtuigfidís a n-éifeacht ach go mothaídís. Níor cheistigh siad an raibh sé fíor, cheistigh siad an raibh sé ó Dhia. Ní raibh cógais ar an mbord tuaithe, ní raibh pillíní, ní raibh oidis. ach bhí luibheanna a bailíodh de láimh, a thriomaigh ar an díon, a cuireadh i málaí lín agus a crochadh faoin uasteorainn. Bhí a ainm, a úsáid agus a am bailithe ag gach ceann acu, agus d'fhéadfadh gach ceann acu

an mandrake ar shála, an lolok agus an henbane. Ach amháin i gcásanna tromchúiseacha mar go raibh a n-éifeacht cosúil le líne thanaí idir ciúnas agus bás. Ní raibh cruinneas ann, ní raibh aonad dáileog ann. Bhí gach rud bunaithe ar chuimhne agus ar thaithí. Bhí a fhios ag an luibheolaí cé mhéad duilleog a bhí le sáithi chun an phian a stopadh, ach ní raibh a fhios aici cé mhéad a bhí go leor chun an saol a stopadh. Bhí an cleachtas contúirteach, ach riachtanach. gan é, d'éag an sráidbhaile níos tapúla. Bhí éifeacht síceach ag a lán de na luibheanna seo. Chuir siad suaimhneas, bhain siad an mothú amach, d'fhág siad brionglóidí aisteacha. Ach ní dúirt éinne faoi andúil. Níor ceistigh éinne conas a oibríonn an intinn. Ní raibh ach rud amháin tábhachtach. an raibh sé ag obair agus cé chomh tapa. Chuaigh daoine chun oibre tar éis insilte. Bhreith mná páistí tar éis insilte. Chuaigh páistí a chodladh tar éis insilte fréamhacha. Ba sin an saol laethúil. Ní draíocht ní olc ach maireachtáil. Ach chuaigh cuid acu níos faide. Rinne siad meascán luibhe. Rinne siad turgnamh. Agus ansin, ó leigheas simplí, tháinig rud éigin níos mó. Rud éigin a thug níos gaire don teorainn. Bhí luibheanna do gach ócáid. le haghaidh breithe, le haghaidh báis, le haghaidh bainise, le haghaidh feall. Bhí luibheanna a d'oscail an croí agus cinn a dhún an béal go deo. Ní raibh an focal drugaí ann, ach bhí an ciúnas tar éis an insilte. Bhí an gáire gan chúis. Bhí an oíche tar éis nach raibh aon rud mar a bhí roimhe seo. Ní raibh gach brionglóidí síochánta. Ní raibh gach físí lán aingeal. I gcuntais agus i taifid cúirte na Polainne meánaoiseach, tá cur síos le feiceáil nach cosúil le haon bhrionglóidí ná le haon lagú. Is cosúil le rud éigin a ghlaofaimis hailliúnáid inniu. Is cosúil le eagla. I gceann de na cuntais tuaithe, taifeadadh gur chonaic bean figiúr gan aghaidh ag teacht isteach trí dhoras a teachín. Dúirt sí go raibh deatach ag dul isteach ina béal, cé nach raibh tine ann. Rinne a páistí caoineadh, ach níor chuala sí a nguth, ach a croí féin ag bualadh. Nuair a tháinig sí ar ais chucu féin, dúirt sí gur comhartha a bhí ann. Nó b'fhéidir pionós? Nó b'fhéidir rud éigin eile? I gcás cúirte eile, deimhníodh gur rith fear nocht ar an bpáirc, ag screadaíl go raibh an talamh ag dó. Dhearbhaigh a bhean go raibh sé ag ól luibheanna an lá roimhe sin. Ní raibh aon chuimhne aige air féin, ach níor cheistigh an chúirt cad a bhí ann ach cén fáth ar scread sé. I dtaifid na mban a cúisigh as draíocht, is minic a airítear an patrún céanna. Labhraíonn siad faoi bhrionglóidí, ina raibh siad ag eitilt thar móinéir, faoi ghuthanna a tháinig san oíche, faoin soilsiú os cionn na foraoise, faoin teas ar a ndroim. Cé go raibh an tine fuar, labhair siad go bog, labhair siad le heagla, ach freisin le cinnteacht gur tharla sé seo. Níor chuir na himscrúdaitheoirí ceisteanna faoi luibheanna, faoi insiltí, faoi cad a d'ith siad roimh chodladh. Níor cheistigh siad ach an raibh siad ag guí chun Dé agus an bhfaca siad an diabhal. Ní raibh físí annamh. Bhí siad mar chuid den taithí. Uaireanta tháinig siad san oíche uaireanta i ngalar, uaireanta tar éis do dhuine rud éigin a ithe nár chóir dó. Ach beag beann ar an gcúis, bhí gné amháin i gcoiteann ag gach fís, bhí sé ina aonar. Níorbh féidir é a mhíniú. Níorbh féidir é a chur síos go hiomlán. níor féidir é a dhéanamh dearmad. Nuair a dúirt bean gur chonaic sí tine i súile a comharsa, bhí a fhios acu go raibh rud éigin mícheart. Nuair a dhearbhaigh fear gur chonaic sé a chorp féin ó thuas, rinne siad gáire. ach ní dúirt éinne nach raibh sé indéanta, mar bhí a fhios ag gach duine, duine éigin a raibh sé tarlaithe dó. Bhí físí mar chuid den domhan, an domhan ceilte, gan ainm nach raibh aon duine ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leis, ach a bhí ann i mbrionglóidí, in inseoidhtí, sa chiúnas, idir focail. Sa Mheánaois. níorbh é an dochtúir a shocraigh cad a leigheas agus cad a mharaigh. Socraíodh trí sheans, trí thaithí, uaireanta trí chinniúint, mar go raibh an teorainn idir leigheas agus bás tanaí, chomh tanaí sin go raibh braon amháin rómhór aon ghéag róláidir sáite, aon leanbh rólag. Bhí luibheanna i ngach áit, i ngach teachín, ar gach seilf, i ngach lámh de bhean a bhí ag iarraidh cabhrú. Ach d'fhéadfadh na duilleoga céanna a mhaolaigh an tinneas cinn stop a chur le buille an chroí. d'fhéadfadh na fréamhacha céanna a chuir suan an chomhfhios a bhaint agus níorbh fhéidir le haon duine é seo a thuar. Ní raibh saotharlann ag an luibheolaí, ní raibh scála tomhais aici, ní raibh aici ach a súile, a srón agus a cuimhne. Cé mhéad a thug an mháthair? cé mhéad uair a chabhraigh sé agus cé mhéad uair a rinne sé dochar. Ní dúradh go hard é mar nuair a chuaigh rud éigin mícheart, ba í an bhean a bhí ciontach. Ní an luibh, ní an nádúr. An bhean. Ní raibh nimh ag teastáil chun gníomhú láithreach. uaireanta d'ól duine insileadh gach lá, go dtí lá amháin nach raibh sé ag dúiseacht, uaireanta fuiliú, uaireanta stop sé ag caint, uaireanta rinne sé dearmad ar a ainm, agus níor cheistigh éinne cén fáth. Dúradh gur seanaois a bhí ann. nó pionós, nó seans. Bhí an t-eolas praiticiúil, a cuireadh ar aghaidh go bog, ní go hard, ní os comhair strainséirí, ach ó mháthair go hínion, agus uaireanta trí sheans chuig duine éigin eile. ach bhí an muinín gann, mar is féidir leis an méid a leigheas dochar a dhéanamh freisin, agus is féidir leis an méid a bhí le tabhairt codlata, bás a thabhairt. Nuair a ceistníodh luibheolaithe cá as a raibh a fhios acu cad ba chóir a bhailiú, Dúirt siad go raibh siad ag mothú go raibh an gléasra ag labhairt leo féin, go raibh an ghrian ag taispeáint dóibh. Ach ba é an fhírinne ná gur bhain go leor acu triail as iad féin, ar ainmhithe, ar dhaoine eile, agus gur fhoghlaim siad pian mar aon le faoiseamh. An raibh na luibheanna ina ndearbhán? Sea, ach amháin i lámha na ndaoine a bhí ar eolas acu a teanga. Dóibh siúd eile bhí siad ina chiúnas gan deireadh, ina teorainn nach bhféadfaí a aisiompú agus nach bhfágfadh aon rian. Sna hamanna nuair nach raibh antaibheathaigh ná maoinleanna ann, Bhí luibh i ngach rud agus i rud ar bith, agus ní raibh an cheist an mbeadh sé ag obair, ba é an cheist an mairfeadh. Ní raibh aon lá amháin ar imigh luibheanna as saol na ndaoine. Ba phróiseas é, chiúin, mall, cosúil le páirc atá ag fás. Uair amháin bhí a fhios ag gach bean cé na plandaí a bhailiú. Bhí a fhios ag gach feirmeoir conas a bholadh ainsealacht na piolóin. Agus ansin thosaigh siad ag eagla, agus ag náire, agus ag déanamh dearmad air. Stop an t-eolas a chur ar aghaidh. Thosaigh na luibheolaithe ag glaoch ar witches, ghlac fir le míochaine. Tháinig an luibh chun bheith ina creideamh, agus iad siúd a bhí ar eolas acu fós, bhí siad ciúin mar bhí eagla orthu go gcuirfí cúis orthu. As nimhiú, as draíocht,

ar an díon agus i gcuimhne an duine nach féidir a dhó chomh héasca sin. Sa lá atá inniu táimid ag filleadh orthu go mall. Déanaimid saoi a sáithiú arís. Úsáidimid valerian arís. Sroichimid arís an méid a fhásann in aice leis an teach.

D'athraigh na hainmneacha, ach d'fhan na plandaí mar an gcéanna. Fásann siad sna háiteanna céanna. Más rud é gur tháinig tú chomh fada seo, is buíochas leat. Ciallaíonn sé go raibh rud éigin speisiúil agat. Cliceáil ar 'Síntiú' mar go mbeidh níos mó de na scéalta seo ann. Agus má tá nóiméad agat fós, roghnaigh ceann acu seo ar an scáileán. Is píosa obair mhaith gach ceann acu. Dáiríre, seiceáil tú féin. Ah.